ana m ekele nwoke na-ekele nwaanyị enwere anyị nọ n'ime ụgụrụ ekeresimesi mgbe onye ọrịa ji akọrịta nwanne ya ana m ekele onye ọbụla ee ihe m na-achọ ịgwa ụnụ ife a na-ana afịa ọnụ n'iru akwụkwọ ndị ọdịnala bidokwazi egbu ibe fa wụ ife na-eto egosiri ide mmekwa ọgwụ maka na onye na nwanne ya na-achụ anụ anarọ asị nwanne ya je zoo ka ọ chọba ya achọba anụrụ ofu onye olu azụ olu niile ka a na-aga azụ onye nwanne ya na-emetela ya kpọọ ya direct bịa nwanne m sepụ aka enwe n'ofe ife aka ya aghọrọ aka mmadụ ọ bụrọ ka ga-eji wepụta n'ihu akwụkwọ si onye nwa ji si onye nwa ji gara ese o gburu nwanne ya egburo mmadụ egbuo dike na ọgụ ụnọ ụbọsị ọgụ achọba dike so na ife m na-achọ ikwu n'obodo ahụ anyị nwa wụ ụmụ dibịa ma i pere mpe ma i buru ibu nke ọbụla ị na-eme ana m ekwu onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ onye ekwutọzina nwanne onye akọchazina nwanne ofu ọrụ ka anyị na-arụ ofu mmụọ ka anyị na-asa ahụ nke ọbụla onye na-eme sọsọ ngị ma nke ị na-eme na ị na-egbu egbu na ị na-azọ azọ sọ ngị ma ejena sị na onye a sịrị ọ na onye asị ha ka o wee wụrụ na ị na-ekwu ime na okwu ha ga-eme kpọọ ya direct gwa ya wepụ ife ọ na-eme n'ọba na nwa ọkụkọ kpa azụgba nne nkata ekpudo ọ na-eje maka na ọyị na-ama agwa ma abụla abụrọ ezigbo ọyị so na ife m na-ekwu wụ o kwesịrị ndị kwesịrị ịpụta na-agwa anyị okwu ọ bụrụkwazi anyị nwa agbakwazi onwe anyị mgba ọ banyere so mana o nwere obodo nọ aghara aghara nwere ndị ji eri nri ana adị mma uru ndị nze mana o kwesirọ ịdị etu ahụ maka na ọngụdo ka edi ji eri aja nna m gwara sị na edi gide aja wee rie aja ọ na-anụdo mana ọ na edi agụdo aja wee rie aja mana dinta gbara edi debe n'ana so na tigbuo zọgbuo na-ada n'iru akwụkwọ aka nyọ o gburu nwanne ya egburo mmadụ ọ bụ nke anyị weta ike niile anyị nwere anyị ji aba mba anyị ji eti mkpu anyị chịkọta ya ọnụ anyị were je kpọpụta nwanne anyị nwoke nọ n'ime bụ Nnamdị Kanụ anyị je kpọpụta ya ebe ahụ ọ bụrụ ife anyị eji abara mba anyị were ike niile anyị nwere anyị were ndị ọdịnala nke onye nwere a tụkọọ ya je kpọpụta ya ebe ọ nọ anyị niile nọ be anyị kịta na-eri nri na-enwere aṅụrị na-eme ife niile mana o nwere ebe onye nwa nọ nọ na pains ọ dịkwa ewute ya maka na mmadụ nwere ife ọ na-achọ mana anyị kwesịrị ka anyị were ike anyị ji agba mbọ wee jee wepụta ya ebe ahụ ọ nọ so o ji akwa ahụ mara onwe ọ mara asụ sụọ n'ikwe ọ marọ asụ ya sụọ n'ana onye a tụchara inu kọwara ya ya ma na ego e ji wee nụọ nne ya naa n'iyi ị ghọtago maka nna m gwa sị na e yisie egwu nwata na-akpụ ọnya ama na ọ kpụ ọnya ọ bụrụ na e yisie egwu nwata na-akpụ ọnya ama na ọ kpụ ọnya a na nwata bụ iji ọsụ ọgwụ a na ama na ijebe ife onye ọkọ iku ya na onye onye onye nwanne ya na-agba ajọ egwu ọkọ iku ya na-akọ ya a tụọ inu nkanka nkata ndị tara ahụ enebasịwa onwe ha ahụ so na ife m na-ekwu okwu ya bụ o nwere ife a na-etigbu o nwere ife a na-azọgburu sị anụzina sị agbazina o gburu nwanne ya egburọ mmadụ onye nwere ike nke ya debecha e were zọba ndị a azọpụta azọpụta ndị needịrị ime ka ha jee obodo dị n'iche n'iche ha kwesịrị ijenu ndị needịrị akwụkwọ obodo maka enwere nụ anyị nwere ike akọwa afa na-abụ kpapụta n'ihu akwụkwọ na-abụ onwe anyị takụrụ nwere ife anyị ma agbatara onwe anyị na takụrụ ofu okwu m na-achọ ịgwa ndị otu ọrụ anyị bụ ndị ọdịnala anya ọkụ nwanne ya ewu nwanne ewu gbaba mbọ ka i ruo ka onye ahụ gbaba mbọ ka i ruo ka onye ahụ sọsọ ebe anya ọkụ ihe ewu nwanne ewu mana ọ bụrụ na ọ ka ị na-enebara ya anya n'ife ọ na-eme ị na-egbu onwe oge nwee faith na chi uye oge dịka mana ọ bụrụ na ị nwere faith ị ma na gwo ndị na chi uye meghe karịa dị onye ahụ so na m na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị sị asịna sị agbazina o nwekwana ife e ritere n'ọgbọ ọbụla ọsọsọ bịa nara aka ma aka wee wee ka a nara aka ahụ o nwere ife ritere n'ime ana m ekene ụnụ ọ ya-adịrị ụnụ mma ọ kwa Ogbuefi Ezeugochukwu na Oraifite na-ekene ụnụ agwanye ibe nke m si ya mere iwu sọsọ ọgwụ ka m na-agwọ ọgwụ m na-agwọ nke dụ mma ada m agwọrọ nke ọjọọ ife a na-akpọ oke ite oke ite sigbo oke ite asịwo o nwere nwa dibia bata be ya ya afụrụ oke ite o nwere nwa dibia batara be ya ya afụrụ ite ọzọ ngụ ma ka i si wee kwado ọ gwara ife onye kpọrọ nkịta ka ọ ya-aza ife onye kpọrọ nkịta ka ọ ya-aza anyị si n'udu akọ mmiri banye ibudu si n'ibudu banye arọ agba aka obere oge anyị afụfụ nke ahụ agba afa ị ghọtago ala gwụgwọ afa ofu onye ya baa ya ọ zawa afa mmadụ

hmm? ana m ekene ụnụ December a ma na ya-adụ ụnụ arụ mma onye ọbụla ya-adụ ndụ olu ndụ ya ọbakwa n'uhie ọ nya bụ ọfọ m na-agọrọ ụnụ ma asị ụnụ sị asị agbazina ee o gburu nwanne ya egburọ mmadụ ogbu dike na ọdụ ọgụ ụnọ ụbọsị ọgụ ọ chọba dike ee ka anyị were ike jee nata ndị ji ife anyị ife anyị na o nwe ndị anyị kwesịrị ịnapụta ife ee ana m ekene ofu onye si n'obodo ọda m onowu ijere ifeanyị ejiọfọ ana m ekele ya ọ sị na obodo ọma pas ma ọ sị na egwu adọrọ nsị nwụrụ ọdọ ọnụ ghọtago onowu ijere chiif barista ifeanyị ejiọfọ ọ sị na obodo ọma pas ma agwa nyere ibe na ọraifite a nwa afọ ọraifite ka m bụ ọnwa arụ ọraifite ka m bụ ada egwu egwu adakwa na asị ndị adakwa na-eme nwa small india ana m ekele ndị odogwu niile ndị nwe ife ahụ onye ọbụla jide ka o ji o ọrụ ọkụ nwata na-achọ nke ya sị na ọ gbara ajọ mmadụ mana ọ gbara ajọ mmadụ o wee jide ụgwọ ọ na-afịa afịa na-ewu ewu mana ọ gara ajide ụgwọ nwere ebe a na-eji ekwu ghọtago ada egwu egwu ife onye megburu ka nte ọ adụrụ na mma sumode